an bɛ ɲɔgɔn bolo su in na arajo liberté la
sunkalo juma su fɔlɔ o la an b'a ɲini ala fɛ
kalo in bonya kama mm. an ka dugaw ala k'a minɛ an ka jamanaw ala k'u basigi hami bɛ maa o maa la min ni ala ta bɛ bɛn kalo in bonya kama ala ka hami bɛɛ an bɛ foli di mali dɔnnibaga bɛɛ ma siga t'o la an bɛ min dɔn a n'an tɛ min dɔn
ka foli di jamana ɲɛmɔgɔw ma mm, o y'a foli sɔrɔ ka foli di dugutigiw ma siga t'o la a n'an ka laadalamɔgɔw a n'an ka kumatigiw i y'o dɔn wa ayi o ye jeliw ye siga o y'a mɛn bɛɛ ka dusukun kɛ kelen ye ni nin jamana in tɛ mm. taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ yen anw bɔra ganbi sa dɔ ye du jɔ k'a ban mm. dugumana ni sanfɛla k'a kile d'an ma nka mm. ni yan t'an ti basigi du min bɛ Bani bolo ameriki mm. a ɲɔgɔn ka dɔgɔ mɔgɔ bolo yen nka a taara ayi ni yan bugudanin tɛ a ti sigi wa o bɛ cogo min na bɛɛ bɛ ten tari i m'a faamu de an b'a ɲini ala fɛ hali ni ala m'a kɛ anw kama a ye sunkalo min bonya a n'a ye kurana jigin sunkalo min kɔnɔ ala k'a kɛ o kama an ka jamana ala k'a basigi kana sumaya su in na dugaw la koyi a bɛ bɔ da la cogo min na a bɛ minɛ ten siga t'o la yarabi ala k'an laban ɲɛ na
an bɛ tanga ɲini alahu taala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma mm, yarabi ala ka don an n'a cɛ na
n'an bɔra yen
An bɛ sinsin ni Alahu taala tɔgɔ barikama ye, siga t'o la sinsin yɔrɔ ye, bisimilahi rahamani rahimi, ɔhɔ, tɔgɔ saba de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale la, siga tɛ,
isumuli azamu, ɔhɔ, o b'a kɔnɔ, un, o ye jumɛn ye? ɔhɔ, Alahu, siga t'o la, i m'a ye, un, adamaden o adamaden ni Ala y'i da, ɔhɔ.
n'a ye tulo k'i la
tulo desɛn bɔlen don alahu de la tulo wonin o de ye alahu wo ye n'o tɛ yen i ti mɛnni kɛ o de ye isumuli azamu ye n'i ye alahu fɔri cogo o cogo a bɛ ala tɔgɔ dɔ d'i ma

O harifu wolonwula o ye dimasi ni ntɛnɛn ni tarata ni araba fo ka taa bila kunɲɔgɔn don wolonwula la alifu min b'a la o ye dimasi ye ahadu ala kelen lamu min b'a la o ye ntɛnɛn ye lutufu o ye ala ka hinɛ ye ara min b'a la o ye tarata ye arazaku o ye garijɛgɛ
ye ma min b'a la E sigira tarata in sabula garijɛgɛ b'o kɔnɔ rabi garijɛgɛ ɲuman ala k'a d'a ma ma min b'a la o ye araba ye alifu min b'a la o ye alamisa ye na min b'a la o ye juma ye arahamani
ha min o ye juma ye ha min b'a la o bɛ bɛn araba de ma o de ye dɔnni ye alihayul kayumu mm. ala ne m'a f'i ye n ko ala kira ko ko n'a y'a sɔrɔ ala bɛ yɛlɛ mɔgɔ fɛ diɲɛ na mm. ko ala tun bɛ yɛlɛ arahamani fɔbaga de fɛ sabula o ye diɲɛ de ye mm. o arahamani bi basumalatu la ah, arahimi b'a kɔnɔ ah, ah. n'o ye lahara nɛɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ye a bɛɛ ti don amina rabi ɛɛ bɛɛ ti don yen dɛ nk'o donbaga man ca ne balimakɛ ka so jenina se t'a ye n ye n dɛn dugu tila fɛ ka taa wari pa kelen bila a fɛ yen e bɛ to tɛrɛma faamu de yatimɛdenw bɛ du kɔnɔ gɛlɛya fɛ hali baw t'a fɛ ka sun don k'i dɛn ka malobɔrɔ ta ka taa bila yen e bɛ to o basumalatu a barika ala k'a don an na jibirila ye jigiko ba kɛmɛ ni ba mugan ni naani de k'ala kira kan a jigi o jigi mm. sani a ka kuma mamadu fɛ a b'a fɔ bisimilahi rahman rahim a bɛ sɔrɔ ka kuma ni kira ye o de la kuranɛ min jigira ala kira kan mm. bisimilahi nana a kɔnɔ

a dama kelen kelen fulakɛ ayi hali n'i ka misi murutira o b'a fɔ bere dɔ ma ko manden sunsun dɔw ko da ayi n'i y'o da bere tigɛ fulakɛ i ka misi murutire ka nin fɔ da bere la innahu min sulemana wa innahu bisimilahi rahmani rahimi k'a fara misi kunna i bɛ taa juru don a la hmm. e y'a faamu wa basumalatu de ye barika ye tɔmi min bɛ basumalatu duguma hmm. n'o ye ba o tɔmi ye o tɔmi o koorilen don n bɛna tijaniyaw ka gundoba d'i ma sisan ni tijaniya bɛ wurudili kɛ u bɛ finijɛ da ɲɛfɛ hmm. finijɛ kɔrɔ ye an bɛ ka ala min wele ala ka sira jɛlen don silamɛya jɛlen don namara t'a la hmm. o tuma an bɛ koori min kɛ fini jɛma in kun na o koori de ye basumalatu koori ye hmm. sanfara wolonfila bɔr'o la dugufara wolonfila bɔr'o la adamaden ɲɛ finma bɔr'o la n'o finma tɛ i ti yeli kɛ o de la an k'u ma o k'a wurudi ni sunkaloba in na hmm. sunkalo tilalen don duuru de ye saharu ramadan tilayɔrɔ duuru de b'a la siyamun i bɛ sun don a kɔnɔ hmm. wa kiyamun i bɛ su jɔ a kɔnɔ wa kiraatun i bɛ kuranɛ kalan a kɔnɔ wa badurun badiri kɛlɛ kɛra a kɔnɔ wa tasamuhun yafa bɛ kɛ ɲɔgɔn ma a kɔnɔ n'o kɛra ala ka fatuhu bɛ na a sɔmu min tulu ilfajiri ila gurubi samsi ka bɔ tile bɔli la ka taa s'a binni ma dɔw bɛ sun tigɛ ni safo selira kana tagabolo dɔgɔya e y'a faamu wa ɛ mɔgɔ t'i binkan mɛn k'i to jiri bala abada sikeyi n'i ye dugumana sɔrɔ Ɔhɔ. i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko i binna walahi e ma se lahara o Ɔhɔ. e bɛ ne kafiriya mun na e sikeyi ti ne balo i ti n ka nasɔngɔ bɔ i ti n ka so sara Ɔhɔ. e bɛ ne forcer ka don i ta la cogo di Mm, o man ɲi ni min ko a bɛ sun tigɛ fajiri Ɔhɔ. o dan t'o la wa sira t'o la Ɔ, e min ko i b'a tigɛ ni tile binna Ɔhɔ. e dan t'o la wa Ɔhɔ. a dɔ sera ala fɛ yen wa ayi ala ma sɔn nin ka balo wa a ma sɔn e ka balo wa mɛ e bɛ jɔ ala jɔyɔrɔ la cogo di a n'a y'i ja gɛlɛ cira dɔrɔn a min basi t'o la n'a yɛrɛ y'i ja safo seli kɛ n'a y'i ja fajiri kɔnɔ tɛrɛ m'a faamu de mɛ o tɛ kɛlɛkɛ kun bɔ an si ma se ala fɛ o tuma sunkalo mm. a fɛn fɔlɔ ye sun di i da ka sun blɛblɛblɛblɛ mɔgɔw ka du gundo kɔ k'a bɔrɔtɔ mm. ee ji min ayi e ka sun ma yɛlɛ nkalontigɛ dabila ɲuman fɔ min bɛ don i da mm. ka taa se ŋɔnɔ na o bɛ bali min bɛ bɔ farikolo la o bɛ bali mm. o kan ka faamu kɔni ani kuranna kala a ye kuranna kala sunkalo in na mm. hali n'a kɛra hijibu kelen tile kɔnɔ o kala ni su kora n'i se k'a kala tile fɛ mm. a kala su fɛ en tout cas sunkalo ye kuranna kala a bɛ kɛ kalo bɛɛ la nka tɛgɛ fa bi sunkalo kan mm. wa kiyamun aa ani su joli aa cɛw bɛ ɲɔgɔn dan ni su ye mm. hali n'i ma se ka su joli bɛɛ kɛ i jija i ka jogo fila kɛ jogo fila in na n'i ye fatiya kala mm. sora min ka di i ye o d'a kan n'i tilar'o la astagfirullaha o kɛ siɲɛ kɛmɛ sɔli kɛ kira kan siɲɛ kɛmɛ la ilaha illallahu mm. o fɔ siɲɛ kɛmɛ kasimu hali n'i dan'o ma mm. ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye de ko nin bɛ su kɛ ka baro kɛ ni ne ala ye an bɛ jogo tan ni wolonfila min kɛ yɔrɔ anw y'a kɛ sunkalo ye sunkalo tɛ o mm. kabi diinɛ dira kira ma don min fo ka taa se buguri kɛ don ma a tulo la kira tun bɛ jogo tan ni wolonfila in de kɛ a bɛ faamu wa nka an ka fara ɲɔgɔn kan misiri la ayi kira m'o kɛ nka o ti haramu ye mm. tɛrɛ m'a faamu dɛ sabula i bɛ taa a sɔrɔ ni dɔ kelen bɛ a k'a ka so saliya bɛ don o la n'o ye adama ni dirisa taatɔ ye mm. o bɛ se ka taa donc baasi ti o la nka kana ɲinɛ dɛ mm. o ye ko kura ye o ye ko kura ye mais ne ye bidaya kɔrɔ fɔ ye mm. bidaya kɔrɔ ye ko ko kura oh, oh. mais o tɛ se ka kɛ haramu kura ye n'o tɛ kuranna yɛrɛ fa bɛɛ fan tɛ bidaya la mm. n bɛna belebele dɔ d'i ma sisan i b'i galo ka bɔ finitiri fɛ sisan bɛɛ bɛnnen don a kan ko kuranna kɔnɔ mm. soran fɔlɔ jumɛn jigira ikira ikira de fɔlɔ ma jigi wa mm. mais mun kosɔn korana toli la ikira ma kɛ fɔlɔ ye fɔ fatiya kɛra fɔlɔ ye tɛrɛ m'a faamu dɛ ikira bisimi rabika lezi halaka mm. halaka insana min alakin o de kɛra soran fɔlɔ ye mm. min jigira ala kira kan mais n'i ye korana tolen lajɛ bakara fatiya bɛ yen bakara bɛ yen mais mun na ikira ma bila fɔlɔ la fo taara i yɛrɛ sɔrɔ fo korana cɛma kira kɔni m'o to ayi o tɛ bidaya ye ɔ mais o ye haramu kura ye wa ayi a tɛ walikan fɔ to ye wa mm, a dɔgɔtɔrɔ a bɛ faamu wa kojugu a ye walikan fɔ to ye fɛn dɔ ye kura ye mm. ni fɛn kura bɛɛ bɛ kɛ haramu ye seli bɛna se sa a tɛna selifini kuraw tɛ Aa ni kura bɛɛ kɛra haramu ye a bɛ gɛlɛya dɛ kira ninnu tile la kurana sɛbɛn kun bɛ papiye jalanw a tɔgɔ ye di ngolow ni jiri pɛnpɛrɛw kan aa omari ninnu ye a sɛbɛn u kan sabula kira tile la a tun bɛ kunkolow la nka a sɛbɛlen kun tɛ o tuma kira bɔlen kɔfɛ o ko kɔrɔna dɔnna bɛɛ b'a fɛ ka fatu mm. pour que kɔrɔna kana tunu mm-hmm. adama na yan min bɛ kunkolo la o sɛbɛn musa bilen na yan mm. min bɛ kunkolo la o sɛbɛn n'o tɛ ni kɔrɔna dɔnnaw taara kɔrɔnako bɛ ɲagami o de la u nana a sɛbɛn mm. jiribolo jaraw ni karitɔn yiri pɛtɛrɛw kan nka k'a tape mansin na bidaya Sika a basi tɛ yen ka taama kelen kelen n b'a fɛ ka min f'i ye ɔhɔ bidaya ti kɛ haramu kura ye mm, sika t'o la a bɛ faamu wa kojugu ɔ ala ka limaniya d'an ma amin nafilaw seli ɔhɔ i ka ala bato a kɔnɔ mm, ka tila k'i tɛgɛ ja ala ko a ka kira ma mm. ko a maloya bɛ ne ala la ko jɔn dɔ k'a tɛgɛ ja ko ala nin di yan ko ala k'i tɛgɛ sigi k'a sɔrɔ a m'i jaabi k'o maloya bɛ ala la mm, e ye sɔlatul fati dɔn wa a bɛ fɔ a ma ko dayɛlɛli sɔli sɔlatul fatihi dayɛlɛli yɔrɔ hali minnu ɲɛ tɛ ko la n'a fɔra ko alifatiha o b'a kɛ ta ko la o ye dayɛlɛli ye ni garijɛgɛ dayɛlɛla o hɛrɛ ka bon aa sɔlatul fatihi a dɔnnen kɔ ka wari ɲini ka taa bila bangi la mm. o ye ko wɛrɛ ye nka n t'a dɔn n b'a kɛ di bi i m'a kɛ mm, a dɔgɔtɔrɔ ɔnkɛ mm. wali wari hindu bɔ ka di yan dɛ aya maalu ti kɛmɛ ni fila ya ala gɛrɛ gɛrɛ mɔgɔ dɔ la k'o ka sɔlatul fati sɛbɛ ka d'i ma kɛmɛ ni fila ni dɔ ko i ma ko nasiko man ɲi a to a bolo ye kira ba bi bange don min na mm. ji dɔ dira jibirila ma ko a ka na di ala kira ma o ye ji gansan ye wa k'a ka na di kira ba ma o ye ji gansan ye wa kira ba y'o min tin nɔgɔyara mm. fɛn bi fɛn kɛ fɛn ye aa o sɔlatul fati n'i y'a sɛbɛn kɛmɛ ni fila i bɛ ala kira jiri dɔn wa ayi o ye ngɔku de ye e delila ka ngɔku falenlen ye kulu kunna ngɔku bɛ ji de la et puis jiri kabakoma don mm. hali ni kɔ jara i bɛ kɔ dingɛ seli i tɛ ngɔku kisɛ y'a la nka ni san nana ngɔku bɛ tila ka falen o tuma kira ma si dɔn mm. kira tun bɛ taama buguri mugu la a sennɔ tun tɛ Siga t'o la. Siga! ji mana bonya cogo o cogo mm. ngɔku de b'a kunna jama mana caya cogo o cogo ah. kira de b'aw kunna e ko ngɔku bɔ n'i ye cɛ ye mm. kuru saba n'i ye muso ye mm. kuru naani e k'a tobi k'a min k'i ko n'a ye kuma i ka sɔlatul fati wurudi kɛmɛ ni fila sigiyɔrɔma saba yɔrɔnin kelen i ka juru bɛ ala la ayi i y'o kɛ garijɛgɛ min kama i b'o sɔrɔ terima faamu de ala ka limaniya d'a ma o tuma sunkalo kuranɛ kalan mm. sun ani su jɔli ani jumɛn mm. badiru badiri ma k'a kɔnɔ silamɛw suntɔ olu de taara kafiriw kɛlɛ badiri kɛlɛ kɛra a kɔnɔ o kɔfɛ dayɛlɛli kɛra a kɔnɔ mm. ka yafa ɲɔgɔn ma sabula kira ni kafiriw cira ɲɔgɔn na kafiriw ko ko an ta tiɲɛna mm. Kira ko ayi aw ta tɛ cɛn ne ɲɛna aw ye ne gɛn ka bɔ yan fɔlɔ nka bi ala ye se di ne ma o ko kira ko o tuma ne bɛ mun kɛ aw la sisan aw de ye ne gɛn fɔlɔ u ko kira ma ko fo n'i yafara ala kira ko o ma ko ne yafara aw ma antum tulaka a ye taa E tɛ yafa i balima ma nin sunkalo in na e t'a dɔn ko mɔgɔ fɔlɔ min b'a fɔ ko n yafara mɛlɛkɛ waa bi wolonwula bɛ dugawu kɛ o ye e t'i jija ka o jɔyɔrɔba in sɔrɔ ala bolo n ko lahara don ni buru fiyɛra ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma ko a ye ne ala ka maabaw wele ka na n ka gituraw dɔw bɛ wuli ka na mɛlɛkɛw b'a fɔ ko ninnu ye kira kuraw ye wa jibirila b'a fɔ ala ma ko kiraw don wa baraji min b'u kunna a tɛ dan dɔn tɔw kamana gannen don tɔw jɔrɔlen don mɛ ninnu b'a la k'u yuguba ka na kɛnɛ kan Jibirila b'a fɔ ala ma ko kiraw don wa ala b'a fɔ kiraw tɛ ko a bɛ fɔ ninnu de ma ko wale afuna ani nasi minnu kun bɛ yafa hmm. ja jɔyɔrɔ bɛ yafa la ɛ nin kɔfɛ e n'a fɔ bilen ko n tɛ n da yafa fo lahara jɔ don sunkalo tile tan laban bɛ se sisan an ka dugaw bɛɛ bɛ ban fo ka taa jɔ alahuma anta afuwun kɛrimun tuhibul afwa fafu anna ala e de ye yafa masa ye yafa ka di e ye yafa an ma mais e b'a dɔn yafa ka di ala ye munna e ti yafa sunkalo dilen filɛ an ma a y'a cɛ siri a kɔnɔ a ye hinɛ ɲɔgɔn n'a kɔnɔ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a kɔnɔ dɔ ka tɔɔrɔ o ka kɛ bɛɛ ka tɔɔrɔ ye ni degun ye dɔ sɔrɔ e ka t'o deguntigi dɛmɛ e yɛrɛ k'a dɔn n'o tigi ka degun kun tɛ ala kun tɛ hɛrɛ kɛ e ye tellement faamu de kow sirilen bɛ ɲɔgɔn na juguman t'a la o mm. juguman ti ala ka ko fan si la ala ka fɛn bɛɛ ka ɲi e b'a ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ala kan wa ne ye nin masala suru den ma yan ala ti maa jugu ye a masakɛ dɔ ka premier minisiri tun b'a kɛrɛfɛ mm. lemaniya dafalen de tun b'a la lemaniya jɔn n'i nana fɛn o fɛn fɔ a ye a b'a fɔ alihamudulila n'i nana fɔ ko dɔ ye mobili kura sɔrɔ e ye alihamudulila dɔ den fatura e ye alihamudulila mobili binna ni dɔ ye alihamudulila avion billet dira dɔ ma mm. alihamudulila ale ka fɛn bɛɛ ye alihamudulilahi ye mm. u nan'u t'o la don dɔ ɛɛ jamana faama yɛrɛ nana accident kɛ mm. o yɔrɔ dɔ tigɛra u nan'o fɔ a ye ee a ko alihamudulila ɛɛ faama ko k'a tɔ kɛra ɲɛngoya da ye ɛ ne banana n nan'o f'i ye e ko alihamudulila a ko a ye taa cɛ datugu alahu akibaru ɛ u taara datugu ɔhɔ lajarabiw bɛ yen bi ja jamana faama kun lajarabila ni donsoya de ye sike nka donsoya man ɲi dɛ alahu akibaru n'i ka mɔgɔ lajarabila ni donsoya ye ɔhɔ a bɛ muru bɔ misi kan na misi mhm. bosotɔ a bɛ muru bɔ o la n'a ye wɔlɔnin kasi mɛn a bɛ to nka n'i ka mɔgɔ jarabila ni donsoya ye dugawu kɛ dɔrɔn sɔgɔsɔgɔ k'a minɛ n'a ye marifa jɔ sogo min na ne ko aha o bɛ wuli ka taa n'o tɛ lajarabiba don dɛ mm. nin ye jamana faama ye setigi don mm. a bɛ jamana mɔgɔ bɛɛ mara mɛ ala y'a lajarabi ni donsoya de ye n b'a fɛ k'a f'i ye mm. ala tɛ mɔgɔ jugu ye ni ala kun y'i jugu ye ala t'i da jamana faama tora donsoya la a filira a y'a ka mara jamana ban pewu fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ la olu ye karaw k'a la olu fana bɛ yaala de k'u ka boli sɔnna de ɲini olu ka jo bɛ sɔn ni adamaden joli de ye ba joli tɛ saga joli tɛ sɛ joli tɛ mm. mɔgɔ de bɛ faga k'o joli k'u ka boli kan u y'ale minɛ dɔrɔn ko a ko an ye cɛ kwalen sɔrɔ a ɲinan bolisɔn kɔnɔ o bɛ ja ale y'i yɛrɛ ɲɛfɔ cogo bɛɛ la mm. ɛ miyetɔ ka kuma bɛ minɛ sogoboso yɔrɔ la wa u ma da a la f'u taar'a datugu mm. fagali kuma sera o y'a ka gulɔki bɔ a la k'a ka faniw bɔ a la o bɛn'a kun ci waati min na mm. k'a joli kɛ boli kan u nana joli fɔn ye a la aksidan min y'a sɔrɔ ni a taara o fɔ a ka peremiye minisiri ye mm. ko a joginna ni minisiri ko alihamudulila a ko minisiri y'ale jugu de ye o joli fɔn in dɛ mm. o yera a la minkɛ aa olu y'u ka faama wele ko an ka ɲinan bolisɔn ma bɔ ɛ ko a kɛra cogo di mm. ɛ ko joli fɔnkɔrɔ bɛ mɔgɔ min na o tɛ kɛ k'anw ka boli sɔn an ko an bɛ nin kun ci sisan an y'a sɔrɔ joli sɔn fɔnkɔrɔ b'a la ma a y'a bila o joli fɔn in de y'a kisi mm. a taara sin kasobon ma a ye min datugu a ko aa mm. Minisiri Bakari ma ko alihamudulila minisiri ko alihamudulila ko cogo di a ko jolifɔn min bɛ ne na dɛ a k'o de ye ne kisi n'o jolifɔn kun tɛ ne kun bɛ faga kuma ja ala tɛ foyi kɛ ten a ye cɛ bɔ kaso n terima faamu dɛ kuma na ala tɛ mɔgɔ jugu ye ni degun o degun y'i sɔrɔ a kɛra ko dɔ kama o de la u ka dugawu don min ka di ye e ye o ko tɛ dɛ min ka ɲi i ma ala k'o kɛ terima faamu dɛ n'o tɛ mɔgɔ bɛ hɛrɛ caman kanu mm. aa a bɛ taa laban pasipɔri da la a daminɛ ka di mm. nka a laban ka kunan terima faamu dɛ ɔ ala tɛ foyi kɛ ten ala ka limaniya d'an ma

sabali bɛɛ ko tɛ bɔnɛ jiginn'i kan n'i sabalila i ka so jɔlen ko ɲuman a bɛna yɛlɛma kɔnɔ o so binna n'i ko ala min y'a di yan ala de y'a minɛ ne na n'i dann'o ma walima i jigila dennin kelen bɛ yen e yɛrɛ kɔni bolo o de y'i ka fɛn bɛɛ ye i y'a don kalan na ka ko bɛɛ kɛ don kelen ko den kun cira e bɛna kɛ cogo di n'o degun y'i sɔrɔ n'i sabalila ko nafa min bɛ o la aa fo kɔrɔbɔli ka kɛ dɛ ne m'a f'i ye n ko hali n'i ye ekɔli kɛ kalo saba o kalo saba u bɛ egzamɛ kɛ i ye min kalan n'i y'a dɔn ɔ don o don kɔlɔsi b'e bolo mm. alihamudulilayi an ka taa misiri la ah. fo ala k'i kɔrɔbɔ dɛ i bɛ ka nin min fɔ i da la ɛsike a ser'i kɔnɔ wa o kɔrɔbɔli tɛ bigita ko ye o ye degun de ye dɔ ta bɛ se ka kɛ hmm. miliyari caman b'i kun na ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye ko n bɛna cɛ in lajɛ sisan selidaga min b'a ka so don o don a bɛ kɔlɔsi kura san na hmm. don o don a sigilen bɛ golo kan n'a y'a sɔrɔ a ka o baara ye ne ala nɔfɛ ko ye hmm. n bɛn'o dɔn ala bɛ sin ka ta wuli i balima dɔ ka bitigi la hmm. o ka bitigi minɛn min jenina e yɛrɛ ni ala cɛ e bɛ se k'ale ka o bitigi ɲɔgɔnna mugan wari bɔ k'a d'a ma hmm. ala bɛna a lajɛ diplɔmu b'a bolo k'a di e ma i bɛna mun fɔ hmm. n'i taar'i jɔ e a da ala kan dɛ e karisa a kɛra baara ye a da ala kan ala b'a fɔ e k'a da ne kan e ka fɛn bɔ i kun k'o di nin ma mm. o man girin e ye se to i ye mm. ko k'a da ne ala kan n bɛn'i ta fana falen tɔɔrɔ dɔ la sisan n'i ye fɛn bɔ i kun na k'o tigi dɛmɛ mm. ala b'a fɔ ɔhɔn nin ta ye ne ala ka ko ye kuma a ye diplɔmu d'a ma a bɛ tila ka dɔ fara i ka garijɛgɛ kan tɛrɛma faamu dɛ ala ka limaniya d'an ma a sabanan dun sabalibaga ka baraji bɛ d'a ma k'a sɔrɔ a ma fɛsɛfɛsɛ nka lahara don kɔni ala bɛ weleli kɛ ko sabalibagaw bɛ min aa o de la sabali nana kurana kɔnɔ yɔrɔ caman fasibiru inna laha ma'a sɔbiru a ye sabali ala bɛ sabalibagaw fɛ ee sabali fɔ man di ten dɛ ni mɔgɔ sabalila sabali bɛ na ni kaari ye mm, ni mɔgɔ sabalila sabali bɛ na ni ɲumanya ye ni mɔgɔ sabalila sabali bɛ na ni majigi ye mm. mais ni sabali y'i jɛ ɲumanya bɛ taa ni sabali y'i jɛ yafa ɲɔgɔnma bɛ taga ni sabali y'i jɛ mm. majigi bɛ taa o kɔrɔ ye di ne y'a fɔ e ye mm. n ko muso dɔ tun bɛ yen ala tun y'a cɛ lajarabi gɛlɛya da don ni bi dumuni sɔrɔla mm. sini ta tɛ muso bɛ bɔ ka taa dɔgɔ ɲini n'a ye dɔgɔ feere mm. a b'o don nasɔngɔ ta dɔgɔ wari la a n'a balo a bɛ n'o d'a cɛ ma aa a ye don dɔ kɛ ala bɛna a lajɛ a bɛ ka cɛ in bonya parce que ala ko ko ka furukɛw bonya muso k'a majigi u ye a bɛ k'a kɛ o de kosɔn wa ou bien a bɛ kɛ la mun de kosɔn ala ye examen bila a kunna k'a kɔrɔbɔ a taara dɔgɔ feere a don kɔngɔ bɛ ɲini k'a faa a ye mun kɛ a ye dɔgɔ wari tila mm. ka takula dɔ san o la k'o dun mm. pour que a nogo bɛ se ka giriya dɔɔnin sani n'a cɛ cɛ a ye takula don a da a tɔ tora cɛfɛrɛnnin kelen mm. garibu dɔ nana a fɔ a ye ko mani kana lilayi kana la mm. n'i y'a kɛ ala ye mm. ala b'a k'i ye m'a f'i ye n ko garibuya tɛ gansan ye olu de ye ala ka gɛturaw ye dugukolo kan garibu si tɛ yen min bɛ taama dugukolo kan mɛlɛkɛ de bɛ kaman fɛnsɛn garibu bɛ taama o kan nka an k'an janto an k'an janto bi i bɛ bɔ i bɛ taa gɔtɔrɔn da la i bɛ taa garibuw sɔrɔ kurana tilancɛ b'u kunkolo la mais u tɛ foyi la mobili daw la fi sabililayi
o caman bɛ kɛ cɛnnikɛlaw ye dɛ an b'o fɔ gouvernement ye k'u janto la ka kuranɛ kunu durusili ko tɛ bilen dɛ k'a kunu i taamatɔ k'a sɛbɛn ni métier dɔ tɛ yen papiye jala tɛ maa balo dɛ i m'a ye bɛnbaliya tɛ ban misiri kɔnɔ e ye kuranɛ durusi e tɛ baara wɛrɛ dɔn i tɛ karamɔgɔ ye ko mɔgɔ bɛ t'i ka so dugawu kɛ n ye kuma na nin fana y'a durusi mm. e fana y'a durusi abudu y'a durusi mm. ne y'a durusi taa yɔrɔ foyi ti an na ni misiri tɛ mais an bɛ tila ka kɛ hasidi ye sabula ni e kasim bilala ɲɛfɛ hali ni e, e, e da talola dɔɔnin hata hata hata pour que e ka bɔ i nɔ na ne ka bila ye mais n'o tɛ taa yɔrɔ tɛ o jɔnni y'o fɔ e kuranɛkalan min maa bali métier la de e kun kalan bɛ ka idirisa bɔ wa e kun bɛ zakariyaw bɔ wa i kalan bɛ n'an fa adama ye wa i kalan bɛ ni zakariyaw ye wa e kalan bɛ ni kira musa ye wa e kalan bɛ ni ala kira ye wa mais nk'olu bɛɛ kun ye métiertigiw de ye kuranɛ jala tɛ nkalon don o maa balo wa ayi kuranɛ ma dɔgɔyalima tɛ Ala b'a dɔn nka métier kalan Idirisa kun ye tailleur de ye Seydina Idirisa aa aa n'o kun y'i ka fini kala k'a d'i ma an karamɔgɔ o ye kalali dan ye tailleur bɛ yen tayala bɛ yen ibrahim idirisa kun ye tailleur de ye tayala tɛ i b'a faamu dɛ kira musa o kun ye musa eh, bugangɛnna ye ala kira ye dɔ k'a bɛɛ la mm. kira kɛra jagokɛla ye ka tila ka kɛ bugangɛnna ye mm. zakariya o kun ye nɛgɛ porte dilanla ninnu tɔgɔ ye a menuisier zakariya kun ye nuhun o kun ye kurun dilanla ye kira nuhun ko u ka turabuden dɔ bɛ yen ko nunkɔrɔ e ka o ci siɲɛ tan ni wɔɔrɔ garijɛgɛ siri kɛmɛ bɛ maa min na kɛlɛ kɛlɛ kɛlɛ furuko tɛ ɲɛ walima n'a bolo donna min na o tɛ ɲɛ nunkɔrɔ in ci siyɛn tan ni wɔɔrɔ mm. a kɛra siri modèle o modèle e ka kurunkɔrɔ ɲini k'o k'a la komi a caman tɛ sɔrɔ a bɛ se ka susu k'a mugu k'a la mm. walima a bɛ se k'a tobi ni cɛ don siyɛn saba ni muso don siyɛn naani mm. o kɛra diɲɛ siri o siri ye o bɛ tigɛ. n'u ye turabu saboter i bolo a fɔ ko ala yɛrɛ fɔlɔ de y'a da yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko idirisa y'a da mm. ayi ala de y'a da aw tɛ fali kasi bɔ turabuden dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko bɔkɔso mm. a tɔgɔ filanan ye jumɛn ye mangusi o tɛ fila fila fila kelen o fila o ye tulo fila ye mm. ɲɛ fila nun fila kelen o ye da ye n'o b'i la kɔni mm. ala ye turabu da mm. terima faamu de an da tɛ don bɛɛ la an da tɛ taa o bɛɛ fɛ mm. nka i janto a ye kow ɲɛɲini terima faamu de ala ka limaniya d'a ma a naaninan dun ma ɲina ni e ye kuranɛ kalan kuranɛ n'i ye nin fara nin kan o bɛ nin dilan e t'o dɔn i ma barika ɲini ko mɔgɔ bɛ taa don i kan karamɔgɔ dugawu kɛ n ye fo e ta ye kuranɛ bɛ n kunkolo la dɔrɔn ee ayi hali ni dɔ ko i ka fɛn dɔ minɛ ka ala janfa i b'o kɛ sabula n'o tɛ e t'i balo muso kelen sɔrɔla mm. muso fila sɔrɔla ah. e kan ka don so kɔnɔ ka so jɔ denbaya kan ka balo i b'o sɔrɔ cogo di An fa adama tun ye sɛnɛkɛla de ye siga t'o la o de la dɔnnibaga ɲɛnama fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ foro b'a bɛɛ bolo siga t'o la terima faamu de an kana diinɛ kɛ ko n'i ye kuranɛ kalan ka ban taa yɔrɔ foyi t'i la ni misiri tɛ misiri ye joli aa o tuma mɔgɔw bɛ tila k'an lajɛ yogorow ye waa duuru bɛ taa karamɔgɔ bi naani ko k'o tila ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ tila k'aw filmer tuguni k'aw saboter mais fo métier de ka ɲini o de la c'est-à-dire siniɲɛsigi kalanso minnu bɛ yen fo ka taa lajɛ o kalanso ninnu soudeur yɔrɔw ka don u la terima faamu de métier baaraw ka k'a la soudeur yɔrɔw ka don a la mm. tailleur yɔrɔw ka don a la ah. hali sɛnɛ kan ka kalan a la n'o kɛra i mana kuranɛ dɔn cogo o cogo mm. o tuma na n'i ye sɛnɛ kalan foronin dɔ mana taa d'i ma mm. ni seli heure sera i bɛ t'i ka seli yɔrɔ la n'i tilara i bɛ na i biri k'i ka sɛnɛ kɛ a ma ban wa o garibu minnu bɛ yen fo ka janto u la olu caman de bɛ kɛ n t'a si dɔn ye a ni fi sabililayi kɛra ni wari ɲɛnama ma sɔrɔ don min na u ye dugu dɔn taa yɛrɛ i da la su in na bɛɛ i bɛ t'u sɔrɔ u ka fɛn sidɔnbali ninnu kan k'a sama kɛnɛkanko don bon o ye siniɲɛsigi tiɲɛnen de ye n'o kɛra hali mɔgɔw bɛ siran morikalan ɲɛ hali mɔgɔw bɛ siran ɲɛ sabula n'i y'a kalan hmm. e, e, baara wɛrɛ tɛna k'i la ah. su seli ni su ko ni denkundi kɔ warinin min bɛ sɔrɔ la o t'i bɔ yɛrɛ i tɔgɔ bɛ tiɲɛ a bɛ faamu wa nka o garibu minnu bɛ yen n bɛna dalilu dɔ d'i ma i b'o kɔrɔbɔ garibu minnu bɛ yaala fi sabili la n'i ye balonin sɔrɔ u bolo garibu wolonwula i dɛsɛlen bɛ ci min na kɔlɔkɔlɔ i ye ala deli ala ma sɔn i ye mɔgɔw bila ka ala deli a ma ɲɛnabɔ ni gɛrɛbu kelen nana e ka lɔgɔma ye kelen da o ka minɛnnin na n'o hami ye kana ɲugun a la dɛ kana ɲugun a la dɛ i bɛ boli ka taa aran minɛ konate ka da la i mago bɛ konate la c'est konate aujourd'hui sinon hier